Moni, ndine Jack nde lero tilowerenso ku Nigeria. Nkhani yake yansangansanga koma chakumwa tikhoza kumwera tiyeni ticheze. Ku Nigeria ku mzinda wa Benin City akuti ku Edo State kwapezeka kuti kwachitika nkhani kumenekoko. Mtsikana uyu kapena titi mayi uyu dzina lake akuti Success Izekor ndi mamuna wake uyu Mamunayo dzina lake Kelvin Success wa zaka 38 anapezeka kuti anthu anapanga ukwati mu June 2024 nde akhala pa banja kwa miyezi 8 koma akuti anthu anali ndi history yoyipa kwambiri olo kuti amapanga ukwati anthu anadabwa ali pa, pa chibwenzi akuti mamunayo Kelvin anali mamuna omenya osati masewerayi olo pachibwenzipo akangoyambana pang'onong'ono anthu amamuona uyo akumuthamangisa andekuti akatero ammenya nde ati success munthu ofatsa kwambiri aliyense ati amanena kuti success ndi ofatsa kwambiri koma ali ndi mamuna uyu kan- kangachepe wapsa mtima kangachepe wakwiya akummenya kummenya mpakana kuti zinafika poti tsiku lina atayambana anatenga glasi kumuthamangisa mpaka anamung'amba m'manjamo dzanjali kumucheka nde ati zitafika pamenepopo anatani anathetsa chibwenzicho kuti zichitofika pondisiyira zipsera ngati izi ngakhale zithunzi zake nthawi zambiri amapezeka kuti zapayekha akammenya umachita kuona nkhope kuti munthu watani wamenyedwa koma zapa social media akajambulisa limodzi zimakhala zothwanima mmene anthu amatani mmene anthu amapangira nde wapezeka kuti Kelvin uja anapita kukachonderera kuwapempha kuti yayi ndikhululukireni ndi ndasiya sindizikumenyanso ndimakukonda sindingathe kukhala opanda iwe zonsezo mpakana success anavomera ati anamuza kuti ndikufunano ukwati sindikufuna chibwenzi chabe success nkuvomera mpakanadi anthu kupanga mapulani aukwati ati anthu anamufunsa ndithu kuti iwe mamuna amene amapangira muja zipsera thupi chonchi chibwenzi chabe nanga kukwatiko zikatha bwanji koma analimbikira kuti afuna kupanga ukwati anawapangira ukwatiwo mu June unachita kubeba zithunzi zake mavidiyo ake aukwatiwo ndi utiwo ndi umenewu anthu ananyamuka kuyamba kukhala limodzi ata- atakwatiranano mr and mrs izekor nde akukhala sipanatenge nthawi ati ndewu zija zinataninso zinayambanso anthu akamufunsa success nthawi zambiri ati amabisa iyayi ndili bwinobwino ndili bwinobwino koma anthu amangoonera zipsera anthu amangoona mmene watupira kunena kuti awamenyanso nthawi zonse amangodana amammenya nde success anali ndi mimba akuti mimba ya miyezi 4 february yemweyu pa 22 ati success anamuimbira foni mchemwali wake madzulodzulo ati amayankhula momveka ngati kuti mwaphumaphuma chonchi nkunena kuti ndikufuna taxi ungandipezereko taxi sisi wake nkumati ah taxi bwanji kwabwino ndiye ananena ai zabwino bwino basi zisiye zisiye basi ndi sister yake uja anakhala kumadikirira abe usiku kuti ah mumangofuna taxi popanda chifukwa ndikuyeseranso kuyatani kuyamba kumuyimbira foni mchemwali wakeyo koma success samayankha foni anayesera anayesera sanayankhe pamene anayamba kudabwa kuti koma chikuchitika ndi chani pameneno anthu amafufuza kuti ah, success ali kuti sanamuone tsiku lonse tsiku linalo sanamuone kenako tsiku linali akupezeka kuti akumuona kelvin uja angoti zungulizunguli wanyamula chinthu kaya afuna kulowera kuti anthu aa iwe ndi chani success ali kuti iyeyo chokuti akanike kuyankha tayini anthu aone anali atanyamula ndani atanyamula success chokuti akataye ati zomwe zinachitika tsiku limene lija Sa- success anayimba foni kumuyimbira mchemwali wakeyi anali akukangananso ati anakanganakangana success nkunyamuka kupita kukagona ati ali mtulo Mpamene a Kelvin ananyamula hamala kupita kumugogoda nayo bam pa mutu kumgogoda mpaka kumupha basi kenako nkuyambano kumati kodi nditani naye ati anakhala ndithu tsiku lonse tsiku linalo akungoti zungulizunguli akulingalira kuti kodi nditani pamene amamugwirapo anali ano atapeza malo amene amaona kuti kuli bwino ndimtenge ndikamtaye uko mpamene anamutana anamugwira kunali chiwawa ndithu anthu anali atatsala pang'ono kuti amutani amuyatse moto iyeyo mwayi apolisi anafika msanga nkuntani nkumpulumutsa kelvin nde kelvin ali m'manja mwa apolisi koma success anathera pomwepo moti abale ake alira osati masewerayi e mmatiktok mmasocial media monsemu abale ake akulira kuti aa munthu angampange nkhaza munthu choncho ende aliyense anena kuti success anali ofatsa kwambiri koma moyo wake wapita just like that kungo nenapo mobwereza kunena kuti munthu amene munthu ukupanga naye chibwezi ukakwatirana naye zomwe umaona pa chibwezizo zimakhala 10 times worse mukakwatirana palibe chimene chimasintha ngati munthu amakumenya muli pa chibwezi adzikakumenyano kwambiri ngati munthu amapanga cheat nde kuti adzikapangano cheat kwambiri chilichonse chomwe amakupanga pa chibwezi chimakhala 10 times worse nde tikamaphimba zinthu kunena kuti iyayi anthu asadziwe anthu asadziwe anthu zilibe ntchito anthufe moyo nkamodzi zikomo kwambiri